so ọdịnala be ndị ga-adị ọdịnala niile bụ okwu nsọ chineke hmm? tutu ori ewetara anyị ụka n'ala igbo n'ala afrịka especially n'ala igbo be anyị ka m ma ọdịnala ahụ adịgo adị na be ndị be nna m tupu ewetara anyị ụka ihe ahụ chineke si anyị sọ nsọ o dere nye moses mgbe moses du ụmụ israel ala na promise land o wee dee iri iwu nye ha na ihe a bụ iwu nke ya bụ chineke m wee na-agwa gị sị na ndị mgbe ochie nna nna nna anyị ha asọbago ya nsọ before ewetara anyị ụka so ụka e wee bịazie ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọfụma ị mata na omena ọdịnala bụ okwu nsọ chukwu because ọdịnala agaghị ananata a sị ọdịnala naa ị ma na okwu nsọ chineke ya ana maka na ọdịnala a dị be nna m bụ ofu ife with ọdịnala ahụ o dere nye moses ka a na-edebe iwu ya ofu ife ka ha bụ ihe a chineke si anyị sọ nsọ ka anyị na-asọ nsọ na be ndị be nna nke m mana anyị amalụghị ya maka gịnị ndị be anyị awara anya ide ya n'akwụkwọ ndị be anyị awara anya ise ya na foto ndị be anyị awara anya ime ihe onyonyo banyere ya so nke aha anyị ma nke ndị ụka kụziziri anyị isi igbo ọbụla ị bụ a sị gị na ị nwere omenala be nna gị and omenala ahụ bụ okwu nsọ chineke omenala ọbụla sọrọ ihe ọjọọ nsọ si n'aka osebụlụwa o si n'aka chukwu okike abịama god the creator ka anyị emeghara imezi n'onwe anyị like this ka anyị ghara ime n'onwe anyị ka anyị ghara ifu na efu o nwere ebe anyị si bịa hmm? o nwere ebe anyị si bịa i kunie njem mana ị mara ebe ị na-eje ị mara ebe i si kunie njem ahụ ihe amanata ebe ị na-eje natabanụ hmm? natabanụ anyị ga-abụ ndị otu kraịst na-eme iwu nke chineke mana anyị agaghị echefu ebe anyị si wee bịa anyị agaghị echefu ihe nna nna anyị ha mere bụ iji ọjị wee kpee ekpere iji ọjị wee kpee udo iji ọjị wee lụ nwaanyị iji ọjị wee kene onye ọbịa anyị chefuo ya ọ gara adị mma hmm? anyị chefuo ya ọ gaghị adị mma ka anyị na-ekpe ekpere with ọjị ihe anyị eji na-ekpe ekpere with ọjị maka na ndị nna nna anyị ha mekwara ya ọ bụ arafa mere m na gị ji wee dị ndụ tata hmm? nna nna anyị ha mere ya mana baịbụl asịrọ gị chefuo nna nna gị baịbụl asịrọ gị chefuo ndị nwụrụ anwụ na ọ bụ na baịbụl sị anyị chefuo nna nna anyị Isaac Abraham na Jacob anyị agaghị na-echeta ha because ha anwụgo over 2000 years ago hmm? a sị anyị echetana ndị nwụrụ anwụ na baịbụl forbidiri ya ị ma na ekpere a na-ekpere ndị senti na anyị ekwesịghị ikpe ya Bible supportụrụ ka a na-ekpere ndị saint ekpere my own father was Saint Gabriel yes ọ Saint Gabriel a na-ekpere ndị saint ekpere ana m ekpekwara ya ekpere ị ghọtago so ọ bụ na Bible forbidiri ikpere ndị nwụrụ anwụ ekpere or ịgwa ndị nwụrụ anwụ okwu anyị agaghị na-agwa Abraham ha ma e kwute okwu Abraham ha so ka anyị jisi ike na ụmụ Igbo hmm? onye echefuna ebe o si bịa nụgo a na-asa mmadụ isi nya nwee o nwere ebe ya asadebie uche mmadụ abụrọ echiche chukwu mmadụ abụrọ chukwu chukwu ma nke ka mma onye ọbụla na-eme ezi omume n'ụwa ma ị na-efe arụsị ma ị na-eje ụka ma ị na-ekpe alakụba chineke fụrụ gị n'anya maka na chineke sị anyị anyị mebe ihe ọma ma ebe ọbụla ị nọ mebe ihe ọma na ọ ga-adịrịrị gị na mma isee ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma n'orie ọ ga-adịrị gị mma na afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ isee